Caoimhín, tá tú san Seandún, an bhfuil? Tá. Sea. Tá, yeah. An, agus ar tógadh ann thú? Yeah, tógadh mise ann agus mo mham. Bhí mo sheanmháthair agus mo shean-sheanmháthair ina cónaí san Seandún freisin. Yeah, tá, tá fréamhacha an-domhain san Seandún agam. Yeah, sin é do dhúchas agat, yeah. Yeah, yeah. Ach bíonn tú ag léachtóireacht, nach, nach mbíonn, yeah? Bíonn, bíonn. Den chuid is mó den am is réalteolaíocht as Gaeilge. tuigim, bíonn léacht agam as Béarla freisin, mar gheall ar an réalteolaíocht. Ach in Éirinn, na dhá áiteanna is fearr, na dhá páirc spéire dorcha oifigiúil in Éirinn, tá na beirt acu in aice le nó laistigh de Ghaeltachtaí freisin. Ceann amháin síos in Uíbh Ráthaigh, ceann de na spéire is dorcha ar domhan a bhfuil tú ábalta fháil síos i gCiarraí. agus thuas i Muigh Eo freisin, an-chóngarach go dtí Oileán Acla, an Páirc Fiáin na Néifinne, an páirc náisiúnta sin, is páirc spéire dorcha é freisin, agus dá bhrí sin téann na saghas dhá suim le chéile, an Ghaeilge agus an réalteolaíocht, is iad siúd na háiteanna na dhá áiteanna is fearr is dóigh liom chun caint mar gheall ar na réalt as Gaeilge ach freisin téim go dtí leabharlainn agus scoileanna chun an rud céanna a dhéanamh, go háirithe i gcomhair na Gaelscoileanna. So, beidh tú ag dul go Uíbh Ráthaigh? Yeah. Cathain? Yeah, yeah. Luath go leor. Beidh mé ag dul go dtí, cúpla áiteanna, Baile na Sceilge agus Cathair Saidhbhín freisin.

Ní maith leis a bheith lasmuigh, de ghnáth, ach tá saghas. tá. fonn saoirse air. Yeah, beagáinín. Bíonn suim aige dul amach go dtí go bhfuil sé amuigh agus ansin bíonn sé ag iarraidh dul isteach go dtí an teach arís. Which, agus tá sin go maith, tá mise sásta leis sin. Cosúil le páiste. Yeah, díreach cosúil le páiste, yeah.

agus fiú na pláinéid, go háirithe na cinn mór cosúil le Iúpatar, an córas maighnéadach atá acu, bíonn sé sin saghas ag canadh freisin. Bhuel, fadó bhíos thiar i gCiarraí, thart ar Cathair Dónaill, agus bhí, do chuamar amach, agus dob fhéidir go rabhas ar meisce, níl a fhios agam, ach ansan dhéan mé stad agus bhí saghas iontas orm, ag breathnú suas agus bhí na réalta le cloisint i ndairíre agus bhíodar fé mar a bhéidist ag análú. Tá sé ana, saghas, tá an am, tá sé ana-dhifriúil féachaint thuas ar an spéir agus an méid sin réaltaí a fheiscint. Táimid chomh compordach le an saghas spéir a bíonn againn san cathair le b'fhéidir, you know, b'fhéidir céad má tá an, má tá an t-ádh leat, b'fhéidir céad réaltaí thuas. agus na mhíle thuas ansin. Cá raghfá i gCorcaigh chun breathnú ar na réalta? Ó, bhuel. Abair sa chathair. Níl aon, níl aon fíor páirc spéir dorcha i gContae Chorcaí nó i gContae i Cathair Chorcaí. Sure, sure. Ach fad is a théann tú go dtí imeall an chathair, téann an truailliú solais síos tapa go leor. Tá i bhfad Sure. níos lú truailliú solais má tá tú ar imeall an Ooh. chathair seachas laistigh den lár. Ach tá sé i bhfad níos fearr dul thuas go dtí na sléibhte, you know, thuas go dtí na sléibhte, Sliabh Luachra, Sure, b'fhéidir, sure. áiteanna cosúil leis sin. Ní páirceanna oifigiúil iad ach tá siad beagnach chomh dorcha is a bhfuil tú ábalta a fháilt Uh-huh. fós. Tá, tá an spéir thuas ansin beagnach foirfe. Um. Tá sé sin beagán ait, gan a bheith ag cuimhneamh air nuair a théann tú suas sliabh, tánn tú ag dul in iarracht níos giorra don ghrian, ach bíonn sé ag éirí níos fuaire de réir mar atánn tú ag dul i dtreo na gréine. Yeah, bhuel, níl an, em, tá an atmaisféar ag fáilt níos tanaí agus tá atmaisféar níos tanaí i bhfad níos fearr do na réaltaí freisin. ach go háirithe in aice leis an abhainn bíonn na réaltaí saghas ag damhsa nó ag crith le an méid fliuchadas atá san aer. Nuair atá tú thuas ar an chnoic tá siad i bhfad níos, saghas díreach níos láidir. Bhuel, an raibh spéis agat ins na réaltanna i gcónaí riamh? Caoimhín? Beagnach, nuair a bhí mé an-óg, saghas, i gcónaí bhí spéis agam i rudaí eolaíochtúil, ach nuair a bhí mé an-óg bhí sé na díneasáir agus rudaí cosúil leis sin Ach nuair a bhí mé b'fhéidir sé, sé nó seacht bliain d'aois, chuaigh mise agus mo Dhaid agus mo Mham, chuas go dtí Cnoic Shliabh Luachra, bhí sé Millín Dubh, thuas i bhfad ón chathair, i lár an tuaithe, ach bhí sé an chéad uair, bhí, bhí 'fhios agam mar gheall ar Bóthar na Bó Finne agus bhí 'fhios agam mar gheall ar an stáisiún spáis ach ní raibh mé riamh tar éis iad a fheiscint, go dtí sin, nuair a bhí mé b'fhéidir sé nó seacht agus bhí cead agam fanacht suas níos déanach agus chuamar amach agus bhí mé ábalta é a fheiscint, you know, chaith mé cúpla uair a chloig saghas ag féachaint thuas ar an spéir agus ó sin, bhí, bhí mé i ngrá le na réaltaí ón bpointe sin. An bhfaca tú na seangáin? cúpla seachtain ó shin. Ó, níor. Na Seangáin, an sin an focal ceart? Na saghas gealáin sin sa spéir, yeah, níor fhaca. Chonaic mé pictiúir dóibh ach nuair a bhí siad á tharlúint ar ár sráid ar aon nós, bhí, bhí an iomad solas. Tá ceann de na soilse sráide díreach ar balla an teach, yeah. Sa bhealach tá sé deas a bheith ábalta a fheiscint. Caithfidh tú caint leis na comhairlí, comhairlí cathrach. Yeah, an bhfuil tú ábalta é sin a chasadh as go ceann cúpla uair an chloig, b'fhéidir. Tá sé deas a bheith ábalta a fheiscint cá bhfuil tú ag dul istoíche ach tá trua orm go bhfuil na réaltaí clúdaithe leis an solas freisin, so ní raibh mise ábalta iad a fheiscint. Ach tá, tá dóchas agam go beidh cúpla ceann eile. Tá an ghrian beagnach ag an saghas buaicphointe de saghas chóras anois, gach 11 bhfuil sé pléasctha? An bhfuil saghas lasracha ag teacht aisti, an bhfuil? Tá. Gach 11 bliain téann an ghrian ó saghas ciúin go dtí saghas glórmhar lena lasracha sin agus táimid thart ar an pointe is airde den chóras sin anois agus tá sé i bhfad níos airde ná mar a bhí an 11 bhliain roimhe seo agus roimhe sin. An chuid is mó de mo shaol ní bheadh tú ábalta na rudaí sin a fheiscint síos in Éire nó fiú san Ghréig chonacadar iad an seachtain seo caite nuair a tharlaíodar ach tá an ghrian i bhfad níos láidir, i bhfad níos a. Tá i bhfad níos mó ar siúl ag an ghrian ag an nóiméad seo ná mar a bhíonn de ghnáth. So, you know, beagnach bliain ó shin, bhí cúpla de na gealaí sin le fheiscint i cathair Chorcaí freisin. So, tá dóchas agam beidh cúpla seansanna eile. Ach caithfidh mé tnúth le an spéir a bheith glan freisin. Má tá sé scamallach, you know, ní bheidh mé ábalta aon rud le fheiscint. Nach raibh gealach iontach? mhór ann. Bhí. Abair an mhí seo caite. Yeah agus. Cad a bhí spéisiúil fé sin? Bhuel le an. Cad chuige go raibh sé sin spéisiúil? Le an Ghealach i gcónaí a deirimid go bhfuil an Ghealach thart ar trí chéad is a seachtó mhíle ciliméadar ó an Domhan ach athraíonn sé ó b'fhéidir ceithre chéad mhíle go dtí trí chéad is a caoga mhíle thart ar an mí. a Bíonn sé níos cóngarach dúinn agus níos faide uainn agus nuair atá an ghealach lán agus ag a pointe is cóngarach dúinn tá cuma níos mór agus níos geal ar an ghealach. Ceapaim go bhfuil sé ceathair déag faoin gcéad níos gile nuair atá an ghealach ag a pointe is cóngarach dúinn i gcomparáid le an pointe is faide. So fiú ní é oíche aréir ach an oíche roimhe sin, an chéad lá de Feabhra, Lá Fhéile Bríde, Bhí an ghealach lán agus céad faoin gcéad lán agus cóngarach go leor dúinn. Ag deireadh an mí beidh urú gréine. Tá an ghealach chun dul os comhair den ghrian ach beidh an ghealach ag a pointe is faide uainn agus tá an ghrian beagnach ag a pointe is cóngarach dúinn. Dá bhrí sin, ní bheidh an ghealach ábalta an ghrian a chlúdú go hiomlán. Is urú fáinneach a bheidh ann seachas urú iomlán. An mbeidh an oíche dorcha? An mbeidh an saol ar fad dorcha? Beidh sé beagáinín níos dorcha ach i gcomhair an Nua-Shéalainn agus an Antartaic atá thíos ar an taobh eile den domhan. So, i Feabhra ní beimid ábalta an urú gréine a fheiscint. Ach tá urú eile ag teacht thuas ag deireadh an bhliain a beimid ábalta a fheiscint ó Éire. Ní beidh sé 100% clúdaithe, beidh sé b'fhéidir 90, 90% clúdaithe dúinn, ach fós beidh, beidh difríocht ann nuair atá an urú á, á, ar siúl. Agus an mbíonn ort spéaclaí dorcha a chaitheamh, abair? Bhuel, má tá tú ag iarraidh féachaint ar an ngrian fad is a bhfuil an urú ar siúl, caithfidh tú spéaclaí a chaitheamh, spéaclaí urú, saghas cinn speisialta. Freisin, má bhíonn tú ag obair le miotal, má bhíonn tú ag greamú píosaí miotail le chéile, na clúdaigh, na saghas spéaclaí atá i gceist i gcomhair an post sin. Tá tú ábalta iad siúd a úsáid chun féachaint ar an urú freisin, ach i gcónaí tá sé níos sábháilte saghas a scáth a úsáid nó a camera a úsáid. Gan bheith ag breathnú air go díreach. Gan bheith ag breathnú go díreach, yeah. Agus fiú má tá, cad é an rud chun gearradh suas cáis sna mion-phíosaí, so cheese grater sin, na mion-pollanna atá. ins an ábhar sin, tá tú ábalta iad siúd a úsáid má chuireann tú saghas thuas i dtreo an ghrian agus má fhéachann tú ar na, saghas, na ciorcail a bheidh, a bheidh ag teacht tríd. Nuair a tharlaíonn an urú, beidh tú ábalta a fheiscint go, saghas, gearrann an ghealach isteach san ghrian agus beidh, you know, b'fhéidir, you know, caoga nó, caoga nó céad mion-ciorcal ar an urlár le an saghas, a, clúdach sin ag teacht isteach. An bhfuil tú ag rá go bhfuil an gealach déanta as cáis? Níl, ach tá ceangal ann. Agus an mbíonn tú ag baint úsáid as teileascóp? Bhuel, de ghnáth, tá teileascóp agam. Tá sé ETX90 atá agam. So is teileascóp saghas measartha. Níl sé an-an-mhór ach níl sé ró-bheag freisin. Ach de ghnáth ní bíonn mórán seans agam é a úsáid mar tá sé chomh scamallach agus tá an truailliú solais. Seachas sin a úsáid tá bogearra agam i gcomhair an ríomhaire darbh ainm Stellarium. Tá sé saor in aisce, tá sé an-úsáideach agus leis sin táim ábalta féachaint ar an spéir gan aon scamall ó Chorcaigh nó ó aon áit san domhan chun saghas plean amach agus déan taighde ar cad atá chun tharlú. gan bheith ag breathnú, gan bheith ag brath ar an aimsir. Ag cuimhneamh ar Brú na Bóinne is a leithéidí, ní foláir nó go mbíodh na spéartha an-glan le linn dóibh a bheith ag obair ann chun a dhéanamh amach cá raibh na réalta agus mar sin de. Yeah, is dóigh liom go bhí, bhí saghas taighde, níos mó ná fiú cúpla bliain, cúpla saol de taighde chun a saghas cinntiú cá bhfuil na réaltaí idir na oíche a bheith clúdaithe le scamaill. Yeah. Ach ar a laghad le le Brú na Bóinne, tá an rud is tábhachtach ná an áit ina dtagann an ghrian suas. Agus fiú nuair atá sé scamallach, bhí daoine fós ábalta saghas. fheiscint go raibh an páirt sin den spéir beagáinín níos geal, you know, saghas taobh thiar den scamall, agus úsáid é sin chun saghas a fháilt amach cá raibh an ghrian ag teacht suas agus an pointe is faide theas ina dtagann an ghrian suas. Sin an rud, sin an príomhrud atá tábhachtach i gcomhair Brú na Bóinne. So nuair a théann tú amach, Caoimhín, le do, leis na daoine, na daoine atá ag éisteacht leat, an dtéann sibh amach, an, abair san oíche chun breathnú ar na réalta? Yeah. Saghas, saghas buíonta a bheith, bheith i do theannta. Yeah. Chun breathnú ar na réalta. Yeah. Yeah. Ceann de na rudaí, saghas, is. taitneamhach atáim tar éis dhéanamh. Tá ceiliúradh, mioncheiliúradh thíos i Ciarraí uaireanta, bop ar an trá. So téann daoine amach ar an trá, bíonn tine cnámh agus bíonn mise ann le teileascóp agus le laser chun saghas lonnú cá bhfuil rudaí san spéir agus bíonn sé i lár an oíche ó b'fhéidir a deich go dtí a haon nó a dó agus síos i Uíbh Ráthaigh le Bóthar na Bó Finne agus gach rud le fheiscint. Agus nuair atá an spéir glan, sin an rud is fearr chun dhéanamh, ag féachaint ar an fíor-spéir istoíche. Agus an mbíonn tú ag tabhairt léachtanna i mórán áiteanna? Bhuel, ní bhím ag i gcúpla áiteanna. Táim tar éis léachtanna a chur ar fáil i leabharlainn agus scoileanna agus saghas halla poiblí, de ghnáth síos san Ghaeltacht nó cóngarach go dtí an Ghaeltacht i Ciarraí. áiteanna cosúil le An tSnaidhm, Cill Orglan, áiteanna cosúil leis sin. Ach tá fonn orm níos mó léachtanna a chur ar fáil. Conas is féidir le daoine teangmháil a dhéanamh leat? Ó, ar mo suíomh idirlíon. So Caoimhín's Content is ea mo shuíomh idirlíon agus tá suíomh YouTube agam freisin le an ainm céanna. Tá cúpla físeán as Gaeilge ar an suíomh YouTube sin ach tá mé tar éis suíomh YouTube nua a chruthú, Caoimhín's Content as Gaeilge, so ba chóir go mbeadh físeán nua, b'fhéidir deich nó cúig déag nóiméad ar fad ag caint mar gheall ar réalteolaíocht go hiomlán as Gaeilge, b'fhéidir gach mí. Beidh mé ag, you know,

Dos na háiteanna sin, de ghnáth, bhí Tom tar éis cúpla léacht a chur ar fáil laistigh den chathair i gcomhair cúpla de na Gaelscoil laistigh den chathair agus i mo theach tábhairne, an teach tábhairne atá cóngarach dom, uaireanta bíonn léacht agam thuas staighre ach den chuid is mó den am tá sé lasmuigh de chathair Chorcaí, i gCiarraí go háirithe ach thuas i Maigh Eo freisin. Agus cuir i gcás go mbeadh deis agat dul go gealach nó go réalt eile. Cá raghfá? Bhuel, caithfidh mé a rá nach bhfuil aon phlainéad is fearr ná an domhan. Níl aon seacláid ar na plainéidí eile. Ach bheadh sé, bheadh sé an-suimiúil téigh go dtí an gealach, cinnte. Agus tá cúpla daoine eile tar éis dul go dtí an ghealach. So, ní bheadh mé chomh neirbhíseach chun dul go dtí an gealach. Tá daoine eile tar éis é a dhéanamh, tá sé sábháilte go leor. Bheadh sé an-suimiúil freastal ar an bplainéad dearg go dtí Mars. Is ceann de na plainéidí is suimiúla é agus tá an méid sin fós le foghlaim againn mar gheall ar an bplainéad sin. Ach níl mórán fonn agam bheith an chéad duine ar an bplainéad. Tá ciall agat. Yeah, tá ciall agam san ábhar sin, cinnte. So, ach is dóigh liom, dá raghfá go Mars, cuir i gcás, b'fhéidir nach mbeifeá in ann filleadh. Sea, sin an saghas príomhfhadhb. Sin deireadh, sin an deireadh le Caoimhín. Yeah, bhuel, is dóigh liom go bheadh seans agam maireachtáil i gcomhair cúpla bliain ar an bplainéad ach, yeah, bheadh tú greamaithe ann, mar a bhfuil rudaí ag an nóiméad seo ar aon nós. a bheadh ar pé duine, pé grúpa a théann go dtí Mars chun cinntiú go bheadh na daoine ábalta filleadh thar n-ais, beidh orthu an fuel a seoladh chun tosaigh, saghas roicéad sa bhreis a seoladh chuig Mars ionas go bheadh na daoine ábalta teacht thar n-ais. N'fheadar an bhfuil sé sin san plean fós ag na daoine a bhfuil ag dul go dtí Mars ach tá sé, tá an fuel a úsáideann an roicéad trom go leor chun cur tuilleadh an slí go léir go dtí Mars, bheadh an costas chomh ard, bheadh ort roicéad dúbailt nó triopailt an méid a chruthú ar an domhan chun é a dhéanamh. Ok, so níl sé sin indéanta faoi láthair, yeah? Níl, níl fós. Agus cad faoi réaltlanna i gCorcaigh? Bhfuil mórán díobh ann? Tá, bhuel, an, saghas, an príomh-réaltlann i gCorcaigh, an, an, saghas, an t-aon cheann a bhfuil fós ag obair, ag dhéanamh fíor taighde eolaíochtúil i gcomhair an réalteolaíocht ná an réadlann, Caisleán an Dúcharraige i, san Dúcharraig. a, nó an Charraig Dubh, pé ainm. Sin teileascóp a bhfuil fós in obair. Tá sé beagnach méadar i leithead agus beagnach dhá méadar i fad, bhuel, saghas méadar i fad. Is teileascóp an-an-láidir é mar bíonn na réalteolaí ag déanamh taighde ar na poilleanna dubha atá laistigh de réaltra eile. So, is teileascóp ana-mhór agus ana-nua-aimseartha. Tá sé ceangailte le ríomhaire, is é camera atá ag tógaint pictiúir tríd an teileascóp seachas súil duine éigin ag féachaint tríd. An saghas, an ceann eile a bhfuil cáiliúil ná an Réadlann insan Ollscoil, Cathair Chorcaí. Is ceann níos sine é sin. Tá mion-teileascóp nua-aimseartha acu thuas ar barr an foirgnimh céanna. An saghas foirgneamh mór liath sin ach tá an sean-teileascóp ana, ana saghas, is teileascóp seanaimseartha é ach chomh deas le féachaint air. Tá an obair a théann isteach chun teileascóp a bhfuil ábalta bogadh ó thaobh go thaobh agus suas agus síos, an méid saghas rothar a chaithfidh ceangailt le chéile chun an brú a chur ó taobh amháin go dtí taobh eile. Is píosa innealtóireacht ana ana, saghas, bhuel, dochreidte. Tá a lán. Agus ar bhain tusa úsáid as an, as an teileascóp san? Ní raibh seans agam é a úsáid, Oibre, yeah. mar bíonn an saghas, na, na turas i rith an lae. Sure, sure. So bhí seans agam féachaint air agus dul ana cóngarach leis. ach ní raibh seans agam é a úsáid mar ní raibh aon rud le feiscint i rith an lae. Ach de ghnáth ní úsáideann siad an ceann sin i gcomhair réalteolaíocht ach oiread. Arís, is saghas, bhuel, is seanteileascóp é, níl sé chomh láidir le teileascóp den méid céanna a bhfuil againn inniu, agus an chuid is mó den réalteolaíocht, an saghas eolaíocht den réalteolaíocht a bhíonn ar siúl na laethanta seo, tarlaíonn sé tríd an ríomhaire. tá tú ag úsáid ríomhaire chun rá le an teileascóp you know féach san treo seo, tóg pictiúir agus uaireanta ní fiú féachann tú ar na pictiúirí. Bíonn míle pictiúr tógtha i rith oíche amháin, féachann an ríomhaire ar na pictiúir, cuireann sé eagar air agus ansin féachann tú ar an saghas na torthaí den taighde sin. Tuigim, sea. Cad fé Biorra? Raibh tú i mBiorra? Nach bhfuil réadlann acu siúd ann? Oh, sea. An ceann is mó. Ah, bhuel, níl sé an ceann is mó anois ach le haghaidh beagnach céad bliain bhí sé sin an teileascóp is mó ar domhan. Yeah, táim tar éis freastal ar Biorra agus féachaint ar an teileascóp sin. Is, you know, táim ard go leor, táim beagnach dhá méadar in airde. agus bheadh mise ábalta siúl isteach den teileascóp sin gan crom síos. Tá sé dhá méadar leathan agus beagnach caoga méadar ar fad. Tá sé dochreidte cé chomh mór is a bhfuil sé. Ach an teileascóp sin, níl ach dhá scáthán ann, so téann an solas isteach, Preabann sé ar ais agus ansin féachann tú air sin. Scáthán atá anseo. Agus an scáthán, ceapaim go bhfuil sé déanta as rud éigin níos nua-aimseartha anois mar tá siad tar éis saghas feabhsú a chur ar an teileascóp ach nuair a bhí an teileascóp sin nua, i mhíle ocht céad nó mar sin de, Bhí an scáthán déanta as miotal speculum, saghas aluminium agus rudaí cosúil le sin, so ní raibh sé chomh glan, chomh cruinn le na scátháin a bhfuilimid ábalta cruthú inniu. So tá an teileascóp sin dhá méadar leathan, caoga méadar ar fad, ach fós tá teileascóip atá níos lú inniu níos láidre de bharr scátháin níos fearr agus níos mó scátháin freisin. Ní dóigh liom féin go bhfuil mórán daoine ag déanamh na hoibre seo mar atá á dhéanamh agatsa as Gaolainn ach go háirithe. Níl, agus tá, ar lámh amháin, táim uaigneach, nach, uaigneach, nach bhfuil an méid níos mó daoine ag caint ar, you know, aon rud eolaíochtúil as Gaeilge. Huh. Ach ar an lámh eile, níl aon duine saghas, níl aon rogha ag aon duine má tá tú ag iarraidh réalteolaíocht as Gaeilge, tá mise ceann de na t-aon daoine a bhfuil tú ábalta glaoch air. So ar, ar lámh amháin tá sé go deas go bhfuil mise ceann de na t-aon daoine ach ar an taobh eile, Bheadh beagáinín comórtas go deas freisin. Ok, ok. An bhfuil foclóirí ann? An bhfuil foclóirí i gcomhair na réalta? Tá. Tá. An ceann is fearr ná an Foclóir Réalteolaíochta. Is dóigh liom gurb é An Gúm a chuireann sé ar fáil. Tá ceann agam sa bhaile agus tá sé an-mhaith. Gach focal, gach rud atá ag baint le na réaltaí, gach ainm de na réaltlanna, gach rud tá sé ann agus an chuid is mó den am le rudaí cosúil le mar shampla Orion. D'fhéadfadh tú, is ainm Laidineach é, d'fhéadfadh tú Orion a rá. Is é an fiagadóir atá Orion so d'fhéadfadh tú é sin a rá freisin ach tá seanscéal Éireannach a ghlaonn an Bodach air. Bodach, ó yeah, tuigim, yeah, sure. So tá a lán rogha agat agus an foclóir réalteolaíochta saghas, thaispeáineann siad na rogha sin le an leon, mar shampla, Leo an leon i Laidineach, d'fhéadfadh tú an cú a rá, sin saghas sean-ainm ar an réaltlann sin in Éirinn. Níl saghas, níl fianaise de gach ceann de na seanscéalta fágtha againn, so an chuid is mó de na réaltlanna Caithfimid, caithfimid aistriúchán a dhéanamh ar an Bhéarla nó ar an Laidin. Ach tá cúpla, cúpla saghas seanscéalta, seanainmneacha fós againn as Gaeilge. Bhfuil, bhfuil aon scéal agat mar gheall ar Bealach Bo Finne? Sea. An bhfuil a leithéid de scéal ann, an bhfuil? Tá. An, le Bealach an Bho Finne, tá sé an-deas mar i gcomhair an chuid is mó de na teangacha i Eoraip, Faigheann siad an ainm agus an scéal ó na seanscéal Rómánach agus Gréagach, is bainne a bhí doirte ar an spéir. Ach i nGaeilge tá an ainm beagáinín difriúil, Bóthar an Bhó Finne seachas Bóthar Bainíúil nó pé rud é. Ceann de na, tá cúpla smaointí, níl aon rud cinnte. Ach síos i gCiarraí, ceann de na ba atá saghas comónta ná ba le líne bán ar a dhroim. An chuid eile den ba donn nó dubh seachas líne bán ag dul díreach síos a dhroim. Agus tá, ceann de na smaointí ná, sin an áit ina fuaireamar an ainm, Bealach an Bó Finne, cosúil le an saghas líne bán a théann síos ar dhroim na ba sin. Agus tá sé suimiúil mar níl mórán, cinnte níl mórán teangacha Eorpach, le scéal difriúil acu. Tá cúpla teanganna, bhuel, tá, tá daoine ag caint an teanga laistigh den Eoraip ach tagann an teanga ó níos faide. San Ungáir, an teanga sin, tá sé difriúil ó na teanganna eile Eorpach agus tá scéal difriúil acu freisin. Tá scéal difriúil air. Saighdiúirí ag teacht síos an saghas scáileán sin ag deireadh, ag deireadh an domhain, nuair atá an domhan críochnaithe, beidh na saighdiúirí ag teacht síos an scáileán sin. Ach tá sé deas go bhfuil saghas, fiú muna bhfuil fhios againn go cinnte cad as a dtagann an ainm i Gaeilge, tá sé go deas go bhfuil sé beagáinín difriúil ón ainmneacha i beagnach gach teanga eile in Eoraip. Agus tá cosúlachtaí ann leis, abair, an bhó agus an bealach féin. Yeah. Is mar a chéile iad i ndáiríre. Yeah, yeah. Sin an smaoineamh, yeah. Bhuel, tá do chuid Gaeilge ar fheabhas i ndáiríre agus táimid an-bhuíoch díot as bheith ag trácht ar na réalta agus na rudaí atá ar siúl agat leis an léachtóireacht agus breathnú ar na réalta agus mar sin de so táimid an-bhuíoch díot. Tá, bhuel, Caoimhín, yeah. Go raibh maith agat. Dá mbeadh éinne ag iarraidh teangmháil a dhéanamh leat? Am so is é mo suíomh idirlín ná caoimhinscontent ponc IE. Tá suíomh YouTube agam, Caoimhín's Content agus Caoimhín's Content as Gaeilge i gcomhair an réaltóireacht as Gaeilge. Agus, you know, tá email agam freisin, caoimhín at caoimhínscontent nó caoimhínscontent at gmail, pé ceann ab fhearr leat, tá, téann siad go léir go dtí an áit chéanna ar aon nós. Agus tá mise i gcónaí sásta caint, go háirithe maidir leis na réaltaí agus go háirithe, go háirithe as Gaeilge. So tá mise an-bhuíoch uaibh freisin mé a, mé a, saghas a, tarraingt isteach go dtí an, go dtí an comhrá seo. Okay, go raibh maith agat, a Chaoimhín. Go raibh maith agat.